aa kalata inachoka kumudzi kumalawi obwande mukuti chani chawango koma muliko bwanji anzathu kumangalandeko ifetu abale anu kuno kwanu ayi ndithu moyo ukadalipo amwene tikadapuma ndipo sikutinso tudandaula kwenikweni nthawi zonse ndikumakamba mobwerezabwereza kuti kupezeka ndi moyo amwene ndi chisomo basi ndipo tikungoyenera kuyamika wamwambayo kuti leza zikomo mwatipatsanso moyo omwe aja a kwezy buses ndi amene andiguliranso sitampa tsiku la lero ndine munthu wachimwemwe kwambiri kukuwuzani kuti Kwezy buses pakadali pano ndiye bus yokhayo yodalirika kwathu konse kuno amwene. Umati ukakwera bus ya Kwezy ya pakati pa Blantyre, Lilongwe, Mzuzu komanso ya Mangochi umadziwiratu kuti ulendo uyenda bwino kwambiri chifukwatu ku Kwezyku anthu ake alibe mavuvu ngati mmene ena achitira. Zochitika zawo zimakhala za dongosolo koopsa. Ngakhale kuti zonse kwathu kuno zili bwino, komabe osati bwino kwenikweni. Kafadala mlamu wanga uja ndi amene watizunguza mutu achimwene. Tili naye kuno kuchipatala. Wavulala pa zipolowe. Eish, kani pa mademo amene akuti mkulu wawo wina wake wa mimba yake yatugwa ngati banki ya achule amapangitsa. Ndikudziwa mudzidzifunsabe kuti kodi obwande za mademo zikuchitikabe? Eish. Eya, alipobe ena ake amene ndithu akuonabe kuti azikaperekabe zikalata, kaya azikwana zingati kaya, koma bolani paoneke kuti iwo ayenda, ndipo afotokoza kuti ife masewera sitikufuna achimwene. Paja ndidakuuzani kale kuti zidafikano pena pake pomakhala ngati ntchito tsopano. Ndikudziwa mudzidzifunsa kuti ndiye mwati KD zamukhudza bwanji? Ish, amwene, inetu mlamu wangayu kupanda kusamala ndithudi adzafera za eni ake amwene. Basi, nkhani zosamukhudza ndi komwe samakhala ndi kukhala komwe kumene kwachitikira mademowo koma kuti mkulu wa kamimba kakeyo ndi amene anamutenga tiye mphwanga ukayipatse moto ukayipemerere achita mademo achimwene aswa maofesi a anthu aphwanya galimoto za anthu osalakwa kutentha tinyumba togulitsa ma nokia tenifolo za mmanja kuotcha matayala ndi zina zambiri panopa ena ake manja ali mkhosi akulirira ku utsi katundu wawo wochuluka wonongedwa bizinesi zawo zasokonekera kumafikanso podabwitsa kuti chabwino zinthu zanyung'unya inde koma nanga nchifukwa chani anthu akuona ngati mwina iwo okha ndi amene akuzunzika koma ena ake sakuzunzika nawo mpaka nakufika powonongera katundu wawo a kd tili nawo kuchipatala kuno wapsa manja ake onse awiri komanso akupuma mobanika ameneyu akuti ndi amene pa tsiku la mademolo amatamika akuti mapholisa akaponya chitini chotentha cha utsi okhetsa misozi akuti ndi amene amathamanga kukachitola ndi kukabwezeranso mapholisawo mpakanatu basi ndi pamene apezekera kuti awotcheka manja komanso abwira utsi okhetsa misozi wambiri komabe a nkhani zake ndadzangomuona kuchipatala kuno koma umboni chabe koma nkhani zake ndi zopepera kwabasi zoziyamba dala zomwe zija chimwene zidachitika nthawi ya achina timoteyo zija zomwe zija zayambanso kuchitika amwene mademo osakhala amtendere koma woononga nazo zinthu ndi amene ayamba kumachitika kwathu kuno achimwene akamaliza ndiye kuti anthu galimoto zawo zaswedwa admarc yaotchedwa basi zonse adzayambirenso kachikena kuyenda mademo ndi ufulu ndithu sizotinso mfweyi koma izi zomaononga katunduzi ndiye ndi masanje enieni izi zomalimbana ndi kuchitira chipongwe mapholisazi ndiye ndi zosakhalanso bwinoyi kuwagenda ukaswa nyumba zawo ena kuwavula kumene zikuchulukira amwene ndipo sizikuoneka bwinoyi ndakamba kale nthawi ina yake kuti mapholisa ntchito yawo ndikuonetsetsa kuti kudzikoku kuli bata ndipo anthu ngotetezedwa koma ngati anthu afika pomachita chipongwe mapholisa osawaonanso ngati anthu achimwene pali vuto lalikulu makamaka kwa mibado imene ikubwerayi tikukuza mibado imene sidzalemekezanso mapholisa idzakhala moyo wawo wawo moyo wosaopa lamulo olo kusunga bata moyo womapikisana ndi mapholisa akaponya chitini cha utsi okhetsa misozi kuti abalalitse anthu iwo ndikumachitolanso chomwecho kuwagenda nacho mapholisawo kodi tidzakhala ndi nyasalandi otani nthawi ya achina timoteyo ija anthu akumawatama anyamata aku balakisi ya msundwe tidakambaponso zomwezi anawa tikuwadzala tikuwathira thendo anawa adzativuta kutsogoloko kuwalera kwake mbewu imene tikudzala tikudzala yachabe zinkaoneka ngati zocheza koma ayi ndithu achimwene kwathu kuno zinthu zinasokonekera anthu akakhala amaona ngati basi njira yokhayo yokonzera mavuto amene tikumana nawo ndi kupita ku mademo basi ukaswa zinthu ndipo mademo omangoyenda osaswa kalikonse zinafika kuti anthu amadzapezeka akusinjira kuti iyo nde njira ya mtanda iyo kwa iwo mademo amafuna dzikhala kuti hi hi kenaka phwa aswanya sitolo zomvetsa chisoni kwabasi komanso makosana amene ali pa chiwongolero likuchuluka ndi thamo amwene anthutu akumana ndi mavuto osiyanasiyana kwathu kuno koma mmalo moonetsa kuti tikukhudzidwa koma kukumakhala matama okhaokha anthu akamadandaula zimadzaoneka ngati amadandaula okha iwo sizimawakhudza ayi zimenezi ndi zimene zapangitsanso kuti mavuto adzinka nakulirakulira aliyense kwathu kuno amachita zake zikasokonekera palibe amene amagwidwa pakhosi kuti ase ndiye kuti bwanji kodi kumtundako tachulutsa matama kwabasi matama umalekerera zinthu zisokonekere tilibe nazo ntchito bola ife zathu zikumayenda basi iya matama amenewa si abwino amaonongetsa zinthu zambiri mapeto ake amakhala ngati amene tikuwaona awa achimwene mufunsa zachani kodi fotereza ndi zipangizo za ulimi zotchipa Eish, achimwene, imeneyo isiyeni, minyama yeniyeni amwene, mpakana pano ineyo obwande bwantasa, ndikumalephera kumvetsa kuti koma kodi chikuchitika ndi chani akuluakulu. Zikamayamba, zimaoneka ngati zitheka amwene. Aya, panopa obwande, musadandaulenso china chilichonse, panopa chili mchimake, zonse takonzeka, ndipo zili tayale. Anthu adzagula fotereza motchipa koma mosavutikira. ife ndiye timaombera m'manja he zili bwino munthu wamkulu nayenso amadzadula mgwazo muonetsetse kuti m'masiku 40 aliyense wogula fotereza ndi zipangizo zina za ulimi akhale kuti wagula zikumveka eti amwene kumatha masiku 40 aja ndiye amabweranso nkhope zozyolika aya takanika mwa anthu 100 takwanitsa kugulitsa anthu 40 okha Ish! Koma makosana, bwanji nanga? Zikukhala bwanji kwenikweni? N'chifukwa chani zinthu zikumachitika mozondoka? Nthawi imene munthu wamkulu wochatsika amati akamakwana masiku 40 tikhale titamaliza ntchitoyi, ndimayesa adali ataona kuti ndi zotheka? Ndimayesa adali atakambirana ndi makosana onse okhudzidwawo ndipo amaona kuti aah zili bwinobwino bwana ndipo n'zotheka, musadandaule. lero lino tikamakhalabe tikuchita pakalapakala kukhala ngati sitikudziwa zochita zimakhala zinthu zodya mutu kwabasi koma ku unduna wa zaulimi chimavuta ndi chani timakhala ndi chaka chathunthu chokonzekera chinthu chimodzimodzi chimodzimodzi chomwe chomwecho koma nthawi ikakwana basi aliyense amakhala ngati akudzidzimukira nchifukwa chani koma nduna ina iliyonse ikapita kumeneko ikumakalepherako chifukwa chani vuto ndi chani kumeneko mwati ena ake samachitira dala kumeneko podziwa kuti nyasalandeyu ndi ulimi makosana kungothana ndi nkhani imeneyi ya ulimiyi basi ndiye kuti nyasalande watheka pepani ndayamba kumaganiza mwa mtundu wina tsopano kulemba mayina athu a anthu oyenera kugula nawo fetereza chipwirikiti chokhachokha kunyamula feterezayo kukamupereka kumalo koti anthu akagule chipwirikiti chokhachokha nthawi yogula kukwana anthu agule bwinobwino ayi network yathawa chipwirikiti chokhachokha ntchito yogwidwa kamodzi pa chaka kodi nthawi yonseyi timakhala tikutani ndakwiya nazo kwabasi achimwene mapale mamuna nzako mpachulo ayi zabwino zonse zakuyenderani anzathu ulendo uno zilibwino kwabasi koma muwalangizeko mapale anzathu amene apita ku Israel aja sizomakatamika kumenekoyi akasamale sizokondwa kwambiri ku Israel uko kumakondwerera mpira wa ku Nyasaland ku Israel akuti mukamva hi uho mapale afika mukamva hi uho mapale afika halo i i